igbo mụrụ m ekele m ụnụ um, afa m bụ chukwuka ndụneseokwu chuka ndụneseokwu n'ụnụ si wee mara na voice of the sun tata anyị nọ be aka ji ọfọ ikenga orimiri na nise ka anyị jụọ ya ajụjụ ihe gbasara kee ihe bụ ọdịnala ọ na-abụ m mechaa ihe onyonyo wepụta ụnụ ajụọ m kedu ihe bụ ọdịnala kee ebe ya esi wee bido ebido kedu ihe bụ ọdịnala kedu ihe bụ omenala onye chọrọ ịbanye ọdịnala onye chọrọ ime ọdịnala ebe na ebe ka ọ ya-esi wee bido so biko nụ onye na-enene m geenụ ntị geenụ ntị ọfụma ka aka ji ọfọ kwuo okwu o kwuchaa o nwee onye nwere ajụjụ ya jụọ igbo mụrụ m ekene m ụnụ ee ndị be anyị ekene m ụnụ gara omenala igbo ndị ọdịnala ibe m ekene m ụnụ igbo maka anụ ee nke o si ya zelụ nwoke dị ya nwaanyị dị ya nwata dị okenye dị ya nụ ndị nze na ọzọ ee ekene m unu ghọrọ ee afa m bụ nwaedozie chukwunọnso ee sọpụrụchukwu ikenga orimiri Ezi, Akajiọfọ Obudam na Ụmụazụ Nise nke dị na Ọka South, Anambra State of Nigeria. Ekenekwa m unu. Ee, though unu ga-apamitikwa m m sụtụ n'Igbo, m sụtụ n'oyibo. Ee, ee. Ka our agwụ go school. ee ihe anyị bịara tata ikwu maka um, ife a sị m kwuo maka ya maka ihe bụ ọdịnala ka m kọwatụ ya nụ Ee, ọdịnala bụ ụzọ ndụ ụzọ amamihe ee na ụzọ anyị bụ ndị Igbo si eto eto ee n'ime Chukwu ụzọ anyị si approach the divine and the divinity in us ọ nya bụ ọdịnala it's a general definition ka m nyere onye bụ onye ọdịnala n'ala Igbo bụ onye nwere okwukwe nwee ntụkwasị obi n'aja ana be nna ya na ana be nna ya nwee ntụkwasị obi na chi e mara onye chi e bụ mara alụsị so chi e mara mmụọ o si na ya bịa ụwa mara ka ya bụ onye mmiri ka ya bụ onye ala ka ya bụ onye anyanwụ ka ya bụ onye ikuku maka na all the elements e sisi na ya abịa ụwa ọ bụrọ sọ na mmiri ka e si abịa ụwa ee onye ọdịnala na-amakwa ma ya nwere agwụ ma ya enwerọ agwụ ee onye ọdịnala na-ama gbasara iyi ụwa ya nụ onye dịka mụnwa wu dibịa aka ji ọfọ ọ ya m kpọrọ onye ọdịnala ee nya wu onye ọdịnala ga na-asọpụrụ aja ana be nna ya na-asọpụrụ ana be nna ya ee malụ nsọ ana be ha na ndị gboo ndị mụrụ anyị ndị gboo gboo ndị ichie ndị atụrụkpa aka ndị aka atụrụkpa ee ndị aka akwụ ndị biri gboo gboo tupu o lue anyị na nsọ ana ha doole anyị ha gwara anyị na nsọ bụ ndụ a gwa onye a gwala ọ gwa ibe a mụtakwa nwa a gwa nwa wee ruo nke anyị nọ na ya so na onye m kpọrọ onye ọdịnala bụ onye maara ife ndị a niile na-asọpụrụ ya nụ onye ka mụ nwa wu dibịa nwaedozie chukwunọnso kpọrọ onye ọdịnala kenekwa m unu ndewo anyị anụgo ihe i kwulu dibịa o nwee ụfọdụ ndụ na-abịa na platfọm anyị na-ajụ na na o nweghị onye kọtara ha ihe ọdịnala bụ mana otu o si akụ ha n'obi ma ihe a na-akụzikwu na ha chọrọ ibido ime ọdịnala kee ma ndị anọghị n'ụlọ ma ndị nọ abroad ma ndị nne na nna ha ya ekwe ka ha mee ọdịnala ka one ha ya esi wee batawa ọdịnala ka ihe bụ ihe m ga-akpọ n'oyibo the tenets the basic steps ha ya ebugodo ụzọ wee batawa ọdịnala
mbụ na mbụ onye chọrọ ibido ọdịnala ife izizi ọ ya amadugwo bụ na ọ ya achọ dibịa aka siri ike n'afa dibịa na-agba afa dibịa ọdịnala na ife erikekwa ebe a mana ndị ana kulu ka nọchakwa ọ ya achọ dibịa ọdịnala na-agba afa ndị ichie afa ala ya bụ dibịa ajụọla ọra ndụ ya nụ ọ matagodo onye bụ chi ya chi ụwa ya nụ na a na-arapụrụ isi aka agba ụrịọ ọ malụ chi ụwa ya ọ n'afa agwụ aha afa chi aha gbara ka eji ma chi ụwa ya ọ mata chi ụwa ya a na-agbanyewe afa chi ụwa ya wee kọrọ ya nụ dịka m kwuvuru na ọ dị ife wu ọdịnala ọ malụ ka ya bụ nwa mmiri malụ ka ya bụ nwa ala mara ka ya bụ nwa ikuku mara ka ya bụ nwa ọnwa mara ka ọ bụ nwa anyanwụ ọ matazia nya ọ mata the basics o ji bịa ụwa ebe a ka nya wu onye ya adị bido ma nụ ka chi ya kedu ihe ọ rụrụ n'ụwa gara aga o nwere alụ o metara ọ nọ na nga na mmụọ kedu ka o si nọlụ o bulu alụsị ọ lụlụ dibịa o lelu nwa ọkpụ o mere ezigbo ife o mere ajọ iwe ebe a ka nya wụ onye ya-adị wee bido bụ onye chọrọ ịgwa onwe eziokwu ime ọdịnala ọ sọkwagodi nya nọrọ ebe ọ bụla ọ sọ nya nọrọ n'okpuru anyanwụ n'ụwa nụnwa na m maara n'ebe onye nọ n'ụwa na anyanwụ dị na-ewu ebe na ebe ọ bụla onye nọ akpọrọ nweta nwa dibịa ya-agbara gị afa fụ onye kwudo olu gị agbara gị afa chi ị malụ chi gị na-azakwuru ya n'afa sị chi bụ ụzọ mana igbo asụsụ igbo dị nka okwu igbo ọbụla nwere ihe kwụ ya ma aha anyị na-aza nwechara meaning igbo anaghị aza aha na a hụrụ aha so nya wụ aha chi bụ ụzọ ọ bụ afa is a name bụkwalụ ntụziaka na ndị gboo ji akọwala anyị na ihe ọbụla gị bụ onye na-eme dịka onye ọda dịka nwa afọ Igbo na-eme ọdịnala na chi gị ka ebu ụzọ ị ya-amatago chi gị and that still goes on in whatever you do in life ị jụọ chi gị ajụjụ ọ sọ ya bụrụ nwaanyị ka ị chọ ịnụ ị jụọnụ chi gị ajụjụ so na chi ka a na-ebido onye chọ ime ọdịnala ekene m gị o daalụ
otu a otu a anyị nọ e nwee ndị otu i si wee kwu na e kwesịrị ịgba afa onye chọrọ ibido ọdịnala o nwee ndị ọ dụ n'obi ịgba afa mana o nwee ike na ha ha amalite ha ha apụbeghị ije ije gba afa ahụ onye ahụ chọọ ọ dụ ka ikpe ekpere ma ịgọ ọjị kee kee mmụọ kee mmụọ ọ ya-akpọgasị kee ndị ọ ya-ahapụ kee ọnụ mmiri okwu kee ọnụ mmiri okwu ọ ya-eji wee kpee ekpere ma ọ gọọ ọjị now anyị nọ na case study of a novice na-adị emevu omenala na-anọvụrụ n'ọdịnala mana ọ na-agụ ya agụụ ịna-ekpe ekpere ndị ọka matara chi ya mbụ na mbụ ị ya-akpọgodinụ okike kere ụwa i kpokuo chi ukwu i kpokuo chineke ị kpọọ chi gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị chi mụ ka ka mara na onye ka ka mara na abịa chi mụ ị kpọọ ya chi gị ọ ya-aza gị ị kpọọ chi gị ị kpọọ alụsị so chi gị ma ị ma ya ma ị marọ ya now I'm giving you the prayer guidelines m kụzigoro ọtụtụ mmadụ wee mechaa nya ọ dịrị va na mma ị kpọọ chukwu na chineke ị kpọọ chi gị kpọọ alụsị so chi gị kpọọ ana be nna gị na be nne gị na a na-adị ana n'ebe a mụrụ mmadụ mmadụ ewee nọdụ ị kpọọ ana be nna gị na be nne gị ịkpọ ezumezu ụmụ diọkpala na ụmụada be nna gị na be nne gị ịkpọ ezumezu ndị ichie be nna gị na be nne gị ịkpọ okike ndị nne maka na o kwe nghọta na ọtụtụ dibịa n'ụwa ahụ a amara na akpọcha ndị ichie na ụmụada o nwere ihe a na-akpọ n'omenana igbo okike ndị nne ka ị sọfụrụ nna tụchara ime mụchaa nwa kedu maka nne vuru afọ ime ka ị kwuchere maka ndị ichie na ụmụada nne mụrụ ọmụmụ etufuru ya etufu ọ dalụ mmiri na obu ọbụla wu obu dịka obu nna m ọha a na okike ndị nne nna nwa enwere okike ndị nne ịkpọ ndị nne i wee kpọzie ọra alụsị be nna m ọra alụsị ikwu nne m ọra alụsị ana igbo niile na-eme ive ọma akpọkuo m unu ọ nya bụ ive onye ahụ eji aka ganye na otowezie n'ọdịnana mmekwanyere ya towe o wee matawazie aha ọ nya ọ kpọkwa ndị mmiri ya mana ihe m eji sị ya akpọna ndị mmiri mbụ na ọ mabere ka ọ bụ nwa mmiri mana onye na-abụrụgodi nwa mmiri na ndị mmiri nwekwara ike dị na mma ịkpọ ndị mmiri ịkpọ ndị anyanwụ ịkpọ ndị ikuku ịkpọ ndị ọnwa ịkpọ ndị ana all these elements they work Uh, let me say pari passu. That's why you know Igbo. Eh, and when you cannot separate them completely from each other. They move together. At the same time, are distinct.
Mm. esi wee bido hmm. Hmm. Eh, daalụ rinne um, ebe a ka anyị ya abịa na na njedebe ajụjụ anyị nwere ịjụgo anyị nwekwara ụfọ o nwekwara ọtụtụ ajụjụ um, ụmụnne anyị na-ajụgasị mana ọ na-aka mma na ebidogoro n'isi onye mụtachazie nke a ọ bịazie n'afa ehe o mechazie abawakazie n'ihe ndị ọzọ mhm. so nke a ive m ma like ịlụtụ aka ọ bụ na if I will be permitted biko biko ebe na na mmụọ na-asị m kwuo onye biko gaa n'ihu Ee, ka ive anyị kwuru ka ọ na-aga anyụcha nsị ma a kapịrị ọnụ ọ wụrụ otoro Ee. ọ ya aga achọwa isi ọchụ ejebe n'ụzụ achọrọ m ịlụtụrụ ndị be anyị aka maka o kwe nghọta n'ụwa hụ a na ọtụtụ ive na-aga anyị wu ndị dibịa anyị dị ọtụtụ ma ndị eze nwoke ma ndị eze nwaanyị ma ụmụ nwaanyị a na-enye ndị ichie nri na-ama ọjị ha erike iwe m chọ ịgwa ndị igbo be anyị ndị omenala na-amasị ndị nọ n'ala igbo ndị nọ mba techara aka ee eh, oyibo sị na diaspora ọ ha ka a na-akacha anwụdo n'ụmụ iwe anwụ ofu ntụziaka ihe eji na-ama dibịa ọdịnala dibịa anakọlụ bụ onye dibịa dị be nna ya ma ọ bụ ikwu nne ya na onye nwa na-ewu ewu na-aza aha dị iche iche ị mara elu ị ya-esi jụtụ ọra ajụjụ find a way to make a little research about the dibia nna ya alụlụ dibia ka nne ya alụlụ dibia nna nna ya lụrụ dibịa ka nne nne ya lụrụ dibịa chi ụwa ya ọ wụ dibịa it may be a difficult task but ọ ya aka mma maka m ahụgo I've come across people abanyenụ ọdịnala chụba aja chụba aja and spend millions iwe na-eme ya ka njọ ihe ebe ka na-ebe ọ karị njọ and people have thrown away or destroyed their destiny over this o wutelu m rinne na ofu nwata kpọrọ m na-asị m ọdịnala ọ wụ wayo I shed tears m wee jụba ya ajụjụ ọ bụrụ encounter ọ nwegasịrị ya na ntụziaka m na-enye bụ mmadụ sị gị na ya na-aza ihe onwe ekwalụ ndị na-aga oge ncha ede aha ha dee nọmba nelu anya nelu anya ya onye dibịa gboo gboo iwe eji malụ dibịa n'ala Igbo na awele dibịa dị na-alụ ndị ọ rụụrụ ọrụ akọlụ egelue dibịa na-enwerọ dibịa ọdịnala na-enwerọ signboard na-eti mkpu na fon

sị nwaanyị waghalụ ndị ichie ọjị a na-eme asị gị n'ọdịnala ọ bụ na ọ dịkwa mma mana iwe m na-ekwu onye chọrọ ime ọdịnala metụ ya mma ya nelu anya ee eh, maka ọdịnala to me is a practical science asị gị na ime ihe a na ihe dị otu a ya-eme ọ dị mma i mee nya ọ dịrọ nya wụ dibịa mee nya ọ dịrọ jụọ ya ajụjụ ma i jee be dibia ọzọ jụọ ọra ajụjụ ya na-enwere customer dibia i jelu be ya ọ lụchalụ gị ọ lụsị ga-ejere ebe ọzọ gbawa gbawa akwa kenekwa m unu
aka ji ọfọ ndewo ndeme um, ebe a ka anyị ya-abịa na njedowe ife ajụjụ anyị nwelu maka nke taa o lukwu oge ọzọ ụmụnne m na anyị o nwee onye nwere ajụjụ unu ama mfe ihu m na nke a onye nwe onye nwere ajụjụ biko ya dee na comment section nke i deelu a forwardụọlụ nya ọ zaa e pastie m na comment section anyị ncha niile a na-agụ a na-amụlụ igbo mụlụ m nụ ekene m ụnụ afa m bụ Chukwuka Ndụneseokwu nọ na Voice of the Sun ọ ga-adị n'oge ọzọ ngwa aka ji ọfọ Eh, nwanne m, deme daalụ sọ. o Chukwu gbaa gị ume ise Chi gọzie gị, ndị a Ise.
na-agọzi gị. ise Mm, ya gazie ya gazie